tsiku la mauka lija lafika mutiuze za mauka mutiuze za mauka tsiku la mauka lafika maine pena ndikuona ngati maukawo mukuwanamizira za mauka zotikamba inde koma ngati chinthu chikubwera kawiri kawiri ndipo chikabwera tikuchipanga treat mofanana ndiye pamenepo tikuyenera kuganizapo kawiri katatu ngati mumamva kuyabwa kumalo obisika zilipo zinthu zingapo zomwe zitha kukhala kuti zikuchitika one mutha kukhala kuti muli ndi irritation kapena kuti simukuyanjana ndi sopo yemwe mmasambira ka sopo amene mmachapira kaya ma perfume komanso mutha kukhala kuti mukuvala zovala zothina kwambiri anthu mumakonda ma skinny jeans muthanso kukhala kuti muli ndi matenda a pakhungu ngati eczema kapena psoriasis penapena thupi lathu limakhala ngati likusuwa kapenanso kuti mwina limakhala ngati likulimba malo ena ndi ena muthanso kukhala kutinso mulinso ndi fangasi pathupi panu fangasi ndi matenda ngati omwe amapangisa linyetso umafuna munthu kukanda ndipo kukanda kwake susiya chifukwa choti kumakoma ya amene aja muthanso kukhala kuti muli ndi ziwengo anthu ambiri sayanjana ndi latex amene amapangira makondomu azimayi zitha kutheka kuti mtundu wa mapadi kapena matamponi amene mugwiritsa ntchito simukuyanjana nawo akukuwenga muthanso kukhala kuti hygiene kapena ukhondo ukukusowani mwina simumasamba pafupi pafupi kumusiku kapena simumasambako bwino kapenanso mumasambako kwambiri kulowesa zala kulowesa masopo osiyanasiyana kumene zonsezi zimatha kusokoneza kumusiko. Komanso eya mutha kukhala kuti muli ndi matenda kaya ngati a mauka, kaya ngati a njira ya mkodzo, ma UTI, komanso matenda opatsirana m'njira yogonana. Ngati mukumva kuyabwa kumusi musanapite kuchipatala kukafuna mankhwala, pangani zinthu izi, 1 Onesetsani kuti kumusiku ndi kouma komanso kwa ukhondo kapena kuti clean and dry. Anthu ambiri tikamakamba za ukhondo wa kumusi timaona ngati tikukamba za azimayi okha koma azibambonso nanu mukuyenera kuonesesa kuti kumalo konseko ndi kwa clean ndi kwa smart mwabwera ku ntchito mwatopa simungathe kusamba thupi lonse sambani ndithu kumusi kokhako m'mbali m'mbali muja mu mphechepeche muja sambanimoni zida zonse zakumusi ziklineni ndithu bwinobwino zitsukeni bwino osati ndi zimasopo zamphamvu kaya ena amachita kukagula ndithu zimasopo zosukira kumeneko ayi ngati mukukayikira ingogwiritsirani ntchito madzi basi osagwiritsanso ntchito sopo ngati mukukayikira Komanso chepesani kukanda. Ndikuziwa zoti mukamakanda ndiye mumamva bwino koma kukanda kumeneku ndikumenenso kumakulitsa I don't know kuti titi chonelii. Mwachidule osakanda. Yesesani musakande. Komanso chepetsani masopo omwe ali ndi ma fragrance kapena kuti onunkhira zosiyanasiya yonunkhira ngati nthochi, sopo onunkhira ngati ma strawberry, eh sopo onunkhira chonchi ayi ngati kuli kotheka pezani sopo opanda fragrance amachita kumulemba kuti fragrance free kutanthauza zoti opanda fungo. Chifukwa ndi zinthu zimenezi zomwe zimapangitsa kuti tisayanjane ndi masopo osiyanasiyana. Kaya ndi sopo wochapira amene amanunkhira ngati kunyanja, sopo wina amanunkhira ngati lavenda. Ngati timamva zokandakanda, tiyeni tiyesetse tigule sopo wochapira wopanda fungo. Komanso mapanti amene tikugwiritsa ntchito. Guys, nkhani imeneyi ndi yaikulu. Mpaka ndinachita kupita kusitolo kuti ndikakuonetseni mapanti amene ali kumeneko. ndikukuonetsani taimani kaye ndikuonetseni choyambirira mukaona makamaka mapanti azibambo ka maboxer azibambo amakhala ngati akuthina kuti anenerere malonda eti amakhala ngati akuthina kuti zioneke bwino Zimene zija si zabwino osamavala zovala zamkati zothina choncho ngakhale zovala zamkati za azimayi kaya anatiuza ndani kaya kuti panti ngati ali wabwino ndoti akhale ndi chilesi ayi zovala za mkati zikuyenera kukhala zolowa mpweya panti akuyenera kukhala 100% cotton ameneyo ndoti olowa mpweya wabwino nthawi zambiri mapanti amenewa sakhala okongola sokoma m'maso kwagula panti amenewo ndi abwino enawa ndi achiwonetsero olo anene kuti cotton amuyika pakati pokhapo Musagule chifukwa thukuta limatuluka pena paliponse ndipo limayenda. Panti yense ndithu akuyenera kukhala wa cotton osati pakati pokhapo ayi. Ngati mulibe amenewa, masiku omwe muli panyumba mutha kukhala bwinobwino osavala kusiyana ndi kuvala zinthu zomwe zizikupatsani zinthu zokandakanda, muzingokandakanda usiku kukanika kugona. Mwasintha zinthu zonsezo koma kuyabwa kuja sikukutha, mutha no kupita kuchipatala akaone zinthu zina.